Is mise Hugh Mac Giolla Chearra. Tá mé iontach scriosta mar go raibh seachtain iontach gnaitheach againn ag an Oireachtas agus seachtain iontach gnaitheach ina dhiaidh sin fosta ach sula dtosaíonn muid faoi sin ar fad tá mé anseo le mo chomhghleacaithe le mo bheirt chairde, ar dtús báire tá mé anseo le hÁine Weir. Áine, cad é mar atá tú?
Díreach ag teacht ar ais chugam fhéin anois. Thosaigh mé ag gáire ansin nuair a bhí tú ag caint, ach bhí mo ghlór mar an gcéanna go dtí inné. Ach ní thuigim é, mar bhí muid go breá don chéad dá lá, agus ansin tháinig, tháinig Polca Ceathair ar an stáitse agus tá bealach éigin acu le glór achan duine a bhaint uainn. Ní thuigim é.
Má cloisimse Ó Neilí Neilí uair amháin eile. Tá mé ag screadaíl fríd an teach agus ag caint ar dhuine a bhíonn ag screadaíl fríd an teach tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú?
Yeah, go maith anois. Tá mé tagtha ar ais chugam féin. Rinne mé beagnín aclaíocht don chéad uair ó tháinig mé abhaile ón Oireachtas aréir.

Bhí an t-ól istigh le haghaidh an deireadh seachtaine ar fad agus jeez, by God, bhí an ciall agus an chraic amuigh. Bhí mise mar an gcéanna, bhí sort an sleep paralysis orm an oíche sin, is bhí mé ag dúisiú achan leathuair a chloig le go, just na púcaí uilig, púcaí na nGael uilig sa tseomra liom, you know.
Na regrets ar fad ag dul thart ar do sheomra. Caithfidh mise a rá, bhí codladh den scoith agamsa ar an Luan, bhí sé de. But ní raibh mise ag obair ar an Luan thart, so bhí mise just like, oh, like dhá uair a chloig déag, sílim, go raibh mé i mo chodladh, it was, oh, bhí sé galánta, absolutely, deich amach as deich, mholfainn é d'achan duine. Tá sé cosúil le, tá sé cosúil le jet lag, sin an mothú atá ann an tseachtain seo, an tseachtain uilig. Gael lag,

an seachtain is fearr den bhliain, ach an seachtain is measa den bhliain ná an seachtain tar éis na Like, is é like Gael Lag mar dúirt Hugh agus hibernation na nGael le haghaidh an chuid deiridh de mhí na marbh é tar éis an Oireachtas agus by God beimid ar ais i mí na Nollag agus sin é nuair a thosaímid ag ól arís because teastaíonn teastaíonn mí scíthe tar éis an Oireachtas. Tá sé cosúil le dry January

Bhuel, tá sé aisteach, tá sórt codarsnacht ann because bhíonn go leor faoin seachtain is mothaíonn tú ó bhuel seo an-mhaith duit agus maith do do shláinte. Sílim don mheabhair, ar bhealaí don mheabhairshláinte tá sé an-mhaith dúinn mar tá muid ag bualadh le cairde dílis linn agus ag bualadh le, deireann go leor daoine seo cosúil le clann, teaghlach s'againn really, nuair a théann tú síos ansin. So tá go leor buntáistí, so déanann tú dearmad ar an dochar like atá á dhéanamh duit, you know.
Tá cosúil le go bhfuil tú ag goil ag obair, ús ad, ó 9 go dtí 5 tá tú ag déanamh rud maith, and then ó 5 go dtí 5. Tá tú ag déanamh dochar go do chorp. Rinne mise an mata, ceapaim ón Céadaoin go dtí an Domhnach bhí dhá uair is fiche codladh agam ar an tseachtain iomlán. What?

Agus bhí mise go hiomlán scriosta, bhí oíche den scoith againn, tháinig achan duine a bhí ag obair sna meáin cumarsáide, you know, bhí ainmniúchán ag Áine beag s'againne, so bhí muid iontach bródúil agus iontach sásta. Bhí muid chun, bhí muid réidh le dul suas leat agus, you know, cosúil le like Formula One pit crew a dhéanamh agus tú ag bualadh like ag caitheamh seaimpéin agus achan rud dar bhain tú an rud sa deireadh.

ar fad fosta. But sin, bhí sin cineál de, bhí sin an tone set don tseachtain i ndiaidh sin. Yeah. Cos bhí sin, like, bhí sé craic maith. Ní raibh sé fiáin fiáin.
No. Ach, ach bhí muid múscailte don oíche ar fad agus I think just ní féidir leat dul a chodladh nuair tá tú timpeall ar na Gaeil. Yeah, is, like, Chuaigh muide síos ann agus bhí mise ag ceapadh ó Oíche na nGradam gabhfaidh muid, beidh cúpla deoch a'm, yeah, cheap mise go raibh Áine ag dul ag gnóthachtáil agus. Mhm. Tá brón orm.
Yeah, Áine, what the hell?
Umm, ach bhí mé like, oh, gabhfaidh muid ar an tear anois nuair a bhuas Áine, but like, beidh muid a chodladh ag thart ar a haon nó dó san oíche. Like, ceann réidh, is beidh muid réidh le Déardaoin. Agus chéad rud eile, bhí mé like, bhreathnaigh mé ar an uaireadóir agus bhí mé like, tá muid fós sa Residence Bar ag a ceathair a chlog ar maidin. Hmm. Hmm. Mm.
Uh-oh. Sílim gurb é sin an bhréag is mó a insíonn achan duine is deireann siad go mbeidh siad socair ar an Déardaoin.

Cailliúint amach ar an craic. Yeah. Cailliúint amach ar am a chaitheamh le daoine nach bhfeiceann muid ach uair sa bhliain. Agus bíonn achan duine eile ina shuí. So níl tusa ag iarraidh mar an chéad duine a dul a luí. Fiú an oíche dheireanach, chuaigh mise a luí leath i ndiaidh a cúig oíche Shathairn. Agus bhí achan duine fós ina shuí. Bhí yeah session ar siúl, bhí daoine ag damhsa leo féin i gcoirnéal, bhí Céilí ar siúl thú ag toiseacht, muintir Thoraí ag canadh an tSeanduine Dóite arís. Níl mise ag goil a luí roimh aon duine. On brand, chomh on brand do na hoileánaigh. Ach ansin an Déardaoin, ní haon fiú really cuimhneamh go mór an Déardaoin, bhí mé, bhí sé, mar a dúirt mé, like it's lá saoire so cineál de bíonn tú just a float along, bhí sibhse ag obair, nach raibh, bhí tusa ag obair James anyway.

Muintir Déardaoin. Because bhí mise ag obair leis an lá uilig Déardaoin and then chuaigh mé anonn ag an Breithin le rud oíche Déardaoin because an rud a bhí ann ná bhí mise ag ithe uair amháin sa ló. That was it. So bhí mé like tá leath uair anseo agam

Sílim go raibh an bia is fearr againn Dé Céadaoin ag na Gradaim Cumarsáide. Nuair a chríochnaigh na Gradaim, chuaigh muid isteach sa tseomra sin, ní fhaca mé riamh picky bits chomh deas leis sin i mo shaol. I mean, ní finger food a bhí ann sin, bhí cones de fish and chips acu, bhí burgers, bhí chicken skewers, oh my, but an rud ná, Tháinig siad amach leis an oiread sin buidéal fíona agus an oiread sin bubbles, right? Bhí an oiread sin bia fágtha i ndiaidh leathuair a chloig. Bhí fíon agus champagne uilig imithe taobh istigh den chéad leathuair a chloig.
Whoopsie. Na Gaeil. Na Gaeil. A chairde. Hop na Gaeil. Hop na Gaeil. Caithfidh muid anois, just because ní raibh, hardly, literally fuair mé check-in ansin ar an Déardaoin le feiceáil goidé a tharla ann, like, isteach sa group chat s'againne agus

Cúis bród mo chlann a choinneáil, Micheál, go raibh maith. Go raibh maith. Níor cuireadh a chodladh mé, níor caitheadh amach as mé. Ná. Agus bhí go leor daoine ag glacadh le mo chuid shite agus bhí siad, bhí mé breá stuama i measc mo chuid óil. Sílim go bhfuil cleachtadh níos mó ag daoine ort i mbliana and they're like, ah, sin just James. No, no, ceapann-sa, no, ceapann-sa. Ní raibh mé leath chomh lawless i mbliana. No, no, no, no, ní raibh.

ina chuid greann le Gaeilge.
In case nach raibh a fhios ag aon duine cé bhí Hugh ag caint faoi lena chomrádaí leapa. Mo chomrádaí leapa, I know. Bhí siad iontach tógtha leis an fhrása sin actually. Bhí a lán ceisteanna ann. But no, yeah, James ag... An rud a bhí ann, right, ná go raibh James, bhí muid ag plé mná

le a chuid cúpla focal a bhí aige gan mórán Gaeilge an méid craic a bhí aige ag an Oireachtas. So. Agus rinne muid 7,000 ndícheall rá leis fanacht. Yeah, bhí muid ag iarraidh é fanacht an t-am ar fad. I mean tháinig sé suas an lá a rá go raibh saoire go Marseille pleanáilte aige.

Sin, sin, sin locht ar an ócáid mar go raibh mé ag labhairt an iomarca Gaeilge agus go raibh dearmad ar mo Bhéarla. An bi-curiously ceann, tá mise ag gabháil a rá, I think go raibh mé sin ar mo shíológ. So I think go raibh sin ráite agamsa le go leor leor daoine. Agus ní amsa go vicariously a bhí ann go dtí like bhí Hugh á rá liom dúirt mé ah no way obviously níor chreid mé Hugh sin ach ansin tháinig mé abhaile bhí an focal úsáidte ar program is bhí mé like oh my god bhí mé really really mícheart
whoopsie Bhí muid ag obair go maith, ní craic uilig a bhí ar siúl againn. Bhí James ag obair thíos ag you know, déanamh a chuid giotaí margaíochta, bhí mise thuas sa tseomra ag déanamh mo chuid eagarthóireachta, bhí Hugh ag déanamh vox pops agus chomh maith le sin bhí giota craic againn le Molscéal inar chuir siad aghaidheanna a chéile ar lámha s'againn mar tattoos.
Bhfuil, bhfuil, bhfuil mise ortsa go fóill, James, or bhfuil sé, bhfuil sé No, deas no, anois? tá sé imithe. Bhí tusa ag iarraidh leithscéal just flexáil ar an, ar an pod. Sin, sin, sin, sin.
Raibh sé doiligh daoibhse iad a ghlanadh. Yeah.
Yeah, Yeah, bhí sé chomh nimhneach.
yeah. Yeah. Like, bhí orm mo chuid ing, ingne a úsáid is scríobadh. So bhí James

ag cóisir Cúla4 agus chomh maith mhaith, eh, like, agus bhí, in all fairness, like, sé actually cóisir Cúla4 ceann de na píosaí is deise oibre a rinne mé. Bhí an ghéarchraic a'm ann agus bhí sé álainn na gasúir bheaga sin uilig a chloisteáil ag labhairt as Gaeilge thart ar nás chorrad. Hmm. Ach anyway, fast forward tar éis an cóisir, chuaigh muid isteach sa town le rud a dhéananns Conamara ná goil ag ól i rith an lae ar an Satharn. Agus ní dhearna mé anuraidh leo but so bhí mé like definitely caithfidh mé é a dhéanamh i mbliana. Agus bhain mé díom mo sheaicéad agus like bhí mé just ag fáil glimpses de rudaí dubha ar mo lámh agus bhí mé like céard oh fuck sake. Bhreathnaigh mé ar mo lámh agus honestly ní raibh tada imithe den tattoo. Nothing. Bhí sé chomh fó- bhí sé fós perfectly orm agus bhí mé like Céard sa diabhal, like, cén chaoi a bhfuil sé seo fós orm, like? Cheapfá go raibh sé cinn fíor. Cheapfá gur cinn fíor a bhí ann. Bhí an caighdeán, like, bhí siad chomh soiléir. Bhí sé dochreidte. Ní raibh mé ag súil leo bheith chomh maith sin.
Yeah. Bhí sé iontach freaky, ag amharc síos agus just ag feiceáil, like, selfie de chuid Áine. An raibh sé go maith fa choinne

So, níl fhios a'm really, I think gur flexáil mé i roinnt spotaí, but like, ó fuair mé an tatú, níor tharraing mé aon duine, so b'fhéidir go raibh correlation i gceist ansin, níl mé cinnte, but...
Bhfuil tusa ag rá gurb é mise an locht nach raibh tú in ann tarraingt? Yes, is ea, eh.
because like, bhí siad ag caint liomsa and then d'fheicfeadh siad do aghaidh is bhí siad like ag rá, oh, cá bhfuil Hugh, and then just d'imeodh siad. Yeah. Bhí mé like, oh, thanks.
Bhí siad ag iarraidh do bicep a shiftáil. Bhí siad just like, "Ugh." Yeah.
So sin an fáth bhí an tatú imithe go hiomlán maidin do But it was just an aghaidh, bhí an corp go fóill ansin.
Sí ar ní cúpla duine James ar mo lámh, bhí cúpla ná níos agam and I was like go on tabhair póg dó agus rinne siad é so.
Córan na daoine seo

Go raibh sé aisteach, go raibh sé aisteach ag fágáil is ag teacht ar ais isteach mar tá sé iontach cosúil le bubble nuair atá tú istigh ann agus déanann déanann tú dearmad ar an ngnáthshaol. I think go gcaithfidh tú fágáil though 'cause bhí mise just like á just caithfidh mé rud eicínt a dhéanamh like amach as an áit sin le píosa beag ar aon chaoi. Agus even ansin Dé hAoine freisin chuaigh mé isteach ag an town le siúlóid like bhí sé go hálainn just goil amach just like giota beag and then ag teacht isteach arís. Ach oíche Aoine an An buaicphointe domsa ón oíche Aoine, ná ní raibh ann ach ochtar fágtha sa Residents' Bar. Bhí cúigear acu ag casadh, mise, mo chara agus a bheith a chailín cara, agus muid just suí thart ag éisteacht leis an dream seo ag casadh, mise ansin fucking, ní raibh fhios a'm cad a bhí siad ag casadh ach bhí mé delighted leis, breá amhrán a bhí ann ach bhí mé like, Ní samhail me duna tuiscint gon domhan faoi láthair. Ah bhí sé class, honestly bhí sé unreal, yeah. Ar d'fhág tusa an Gleneagle ar chor ar bith, Eithne? D'fhág mé ar an Déardaoin é. Chuaigh mé isteach go lár an bhaile, nó chun lár na cathrach go raibh, lár an bhaile agus fuair mé Murphy's ice cream. Galánta, €6 fá choinne cone ó Murphy's. Now, is é an t-uachtar reoite is deise in Éirinn é ach, bit scandalous?

An t-am amháin gur d'fhág mé an complex idir an Gleneagle agus an Brehon. Mar bíonn just an méid sin ag goil ar aghaidh agus ní, agus tá achan rud ansin ar fáil, an bricfeasta ar maidin, och, an, you know, na hamantaí a éiríonn tú in am dó, na, you know, na béiltí ansin, an dinnéar sa Brehon, you know, ní bhíonn ort fágáil ar chor ar bith, really. Bhuel is ea nach raibh bricfeasta a'm aon lá.
Nach raibh? No.
What? Go on. Chaill tú amach ar an bricfeasta achan maidin. Cur amú airgid mhór é sin, no? Bhuel, bhí mé ag obair deich a chlog maidin Déardaoin, Mhm. deich a chlog maidin Dé hAoine agus leathuair tar éis a deich maidin Dé Sathairn. So, Jeez. Bheadh mé ag codladh os cionn.

Eisean idir an 4 agus 6 ar an Aoine agus idir 5 agus 7 ar an Satharn. Agus seo an fáth, ní bhíonn mórán ag tarlú ag an am sin. Sin an am, sin, sin an, an like liminal space idir, Limbo. an limbo Mhm. idir uh, na imeachtaí ar maidin, like an breakfast ar maidin agus na, na panels is rudaí sin ar na, bhuel ní na panel, a bhí mise ag gabháil chuig, bhí mise ag moseyáil thart ar maidin ag siúl thart caint le daoine. But sin an am, you know, sin an t-am atá siad ag tosaí like pre-drinks nó mar sin whatever, agus ní bhím sásta gabháil, so like sin an am is fearr le do chuid codlata a fháil.
Sin nó go mbíonn daoine ag ithe dinnéir. Yeah.
Oh, just faighim mo dhinnéar like ag 7 nó 8. Ón 4 go dtí an 7 ag an Oireachtas. Sin é tairseach na craice.
Mmm. Mar tá sé just, nach breá an Ghaeilge, tairseach na craice. Sin seanfhocal anois.
Jeez, bhí mé, bhí mé ag caint le muintir Ráth Cairn thíos ansin ag an Oireachtas, ar tairseach na craice, agus dúirt siad liom gur as Limbo iad, bhuel dúirt mé leob, tá mé féin i Limbo! Tá tréimhse Limbo agamsa fosta, Joaquin!

a fhios agat you know. Caithfidh tú a fhios a bheith agat cén uair gur féidir leat merch saor a ghoid. Bhí mé díreach ag goil a fhiafraí an ndearna sibh haul beag istigh san aonach fuair mé an oiread sin i mbliana. Uh, níor cheannaigh mé aon rud um, No, san no, no, aonach. tá achan rud saor in aisce. Oh yeah.
Achan rud, I mean, líon mise mála i mbliana. Líon tú mála. Fuair mé rubber duckies daite, fuair mé t-léine ó Tuairisc a deireann ar son na cúise ach is like logo the sun atá acu. An-chliste.
Ó, chonaic mé sin, yeah. Mhm. Go leor rudaí beaga mar sin, póstaeirí le seanfhocail orthu. Ah, bhí, bhí tábla an údaráis, déarfaidh mé, i gcónaí a bhíonn an merch is fearr ag lucht an údaráis. Bhí, bhí soilse acu, bhí an phone chargers acu, bhí pionnaí acu, bhí achan rud acu.

Booked and busy. Bhfuil aon like buaicphointe amháin don imeacht ar fad a gceapann tú? Cé, cad é an like, an rud is fearr a tharla ag an Oireachtas, ceapann tú? Sílim go bhfuil dhá cheann agam. Sílim ag fáil na tattoos le chéile Yeah. go raibh sin just iontach greannmhar agus speisialta agus ní dhéanfaidh mé dearmad riamh air is cuimhniú cinn an ceann sin, domhsa. Agus chomh maith leis sin just bhain mé an oiread sin sult as an Satharn uilig. Chaith mé an lá sa Residence Bar ag caint leis na cailíní agus just sna trithí gáire an lá uilig agus just bhí, bhí, bhí an lá uilig chomh speisialta. Bhí pizza party againn ina dhiaidh sin Bhí. agus ansin chuaigh muid amach go Club na Féile agus just, yeah, just lá iontach deas a bhí ann. Céard fútsa James, cén, cén uh, buaicphointe?

Bhuel sin agus mar a dúirt Aingeal, an oíche Sathairn ar fad, seachas an uair a bhí mé i mo shuí in aice le cara an phodchraolta, Liadh Ní Mhurchú, agus mé ag caint léi agus for some reason thriail mé deoch a thóigeáil agus stop mo lámh ag obair. agus dhóirt mé chuile áit mo dheoch orm féin agus bhí mé ag caitheamh na brístí béasa seo. Bhí ormsa goil ar ais isteach i leithreas na bhfear. Bhreathnaigh sé go dúil, mar mhún. Point blank. Agus bhí orm an limbo a dhéanamh faoi an handdryer chun mo chos bríste a thriomú. Sin, sin, sin probably pit dom, ach cineál peak ag an am céanna, cos bhí sé absolutely fucking hilarious. Bhí bhí sin chun bheith mo chéad cheist eile Wow. cén cén cén bhfuil uh, bhfuil aon rud a a d'fhoghlaim muid as an Oireachtas seo don bliain seo chugainn um,

but bhí Megan agus Cathal ag casadh chomh maith agus Joe Jack attack.
Just, yeah, bhí mé just ag smaoitiú, look, breá liom GaelGáirí, I'll catch the next one, just bhí mé ag iarraidh Megan is Cathal a chloisteáil ag casadh. Yeah. Fair is dúirt mise le Hugh nach raibh mé ag dul ann because bhí

So bhí mé iontach sásta leis agus sin just am a chaitheamh libhse. Cos you know like ní fheiceann muid a chéile sa fíorshaol rómhinic. Tá really deas nuair tá muid in ann bualadh suas le chéile. And then like seo like basically like saoire dúinn. I know tá muid ag caint faoi Yeah. dul ar saoire le chéile ag pointe inteacht like mar is like thar lear but seo cineál

Cén ceann atá agamsa? Dá dtugtar do cheann. B'fhéidir chun seomra a bheith agat duit féin ionas nach gcuireann James isteach ar chúrsaí ar bith. Yeah, cúrsaí codlata, alright? Cúrsaí, ní raibh mé in ann dul a chodladh cúpla oíche mar gheall ar an srannfaí agus sin an fáth amháin. So sin, so so sin, sin an, sin an ceacht agamsa. Céard, céard fúibhse féin? Is dócha mo cheann ná Má luíonn tú siar ar tholg ag a sé a chlog ar maidin just taobh amuigh do chuid seomraí, tá camera ag dul a bheith ort so tá security guard ag dul thú a shiúl go dtí do sheomra. Bhuel, ar dtús cheap sé nach raibh aon seomra a'm agus bhí mé like dúirt sé liom taispeáin d'eochair dom agus bhí mé oh, tá sé anseo.

Bhí mé ag dul isteach ann and then d'imigh sé uaim. Is bhí mé like, oh my God, cheap an leaid seo actually even though go ndeachaigh sé green is rudaí, nach raibh mé ag dul isteach sa seomra. So yeah, it was uh, probably go ndéarfaidh mé gan triail an dallamullóg a chur ar security.
Yeah, sin probably.
gur shiúil sé thú suas ag do dhoras agus gur chuir sé brú ort an doras a oscailt agus brú a chur ort dul isteach sa- sa seomra. Yeah, Wow. prick.

So b'fhéidir gur sin mo chomhairle domh féin, just fan sa Glen Eagle arís an bhliain seo chugainn, rinne mé achan rud i gceart. And bhí sé foirfe agat? Bhí seachtain cineál foirfe agam, bhain mé an oiread sin sult as.
Agus raibh muid ceart faoi do cheacht, Hugh? Oh God, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ding ding ding ding ding. Oh God, yeah.

ar TikTok agus má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú the man host tá mé mar Hugh Carr here ar Twitter, Hugh Carr here ar Instagram agus grá Hugh Carr ar TikTok. Aon rud le flogáil? Táimid 11 eagrán ar shiúl as 100 eagrán. Wow.
Don pod.
Nach maith muid.

Beimid imithe ar feadh tamall beag agus beimid ar ais mar is ceart gan mhoill. Just cúpla rudaí le déanamh agus ag oibriú agus mar sin ach chomh luath is táimid ar ais mar is ceart beidh eagránaí ag teacht go rialta arís so bígí réidh le haghaidh sin. Go dtí an chéad uair eile is mise Hugh Mac Giolla Chearra, tá muid ann le Andy Weir agus James Ó Flatharta agus is muidinne Na Seansálaithe. Slán agus beannacht agus bainigí sult! Slán!